agroecologie web tv kanubagaw aw minnu bɛ k'an filɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an ka badabada foli o talen don ka ɲɛsin aw ma aw bisimila an ka emission mali kɛnɛ kan min tɔgɔ ko an ka kɛnɛ aw ka bi an ka kɛnɛ kɔnɔna na an kɛlen don k'an bolo mana bɔ an grand frère belebele kelen bolo bi ale tɔgɔ ale nana o fɔ an ɲɛna bawo sa a bɛ fɔ ko mɔgɔ ka ɲi i yɛrɛ da kɔnɔ donc an bɛna kuma di an ka invité ma a b'a présenter aw la grand frère ça va ah oui ça va ko fɛn nɔ o ka fisa i b'i présenter an filɛbagaw la ah ok uh, ne tɔgɔ ye hamidu tarawele uh, N bɛ baara kɛ mali nakɔsɛnɛlaw ka tɔnba la n'an k'o ma union nationale des coopératives de planteurs et maraîchers du Mali ne ye u ka tɔn bilasiraliden ye o bɔlen kɔfɛ mɔgɔ min b'u bilasira agroecologie baaraw la n'an k'o ma sɛnɛ hɔrɔn ne b'o baaraw kɛ yen nɔ donc i bɛ dɔɔnin kɛ animation fana na quoi oui animation ye n ka baara ye donc o kɔrɔ ko an ni kumakɛlaba dɔ de bɛ ɲɔgɔn bolo bi ta tɛna kɛ basi ye k'an na bɛ dɛsɛ dɛ grand frère n'est-ce pas

agroecologie fo ka na se agriculture bio ma ne y'o baara daminɛ uh, ni amidu jawara ye uh, hakili b'a la n ka uh, waati fɔlɔw la y'a sɔrɔ n bɛ kalandenya yɛrɛ la fo ka na n yɛrɛ kɛ ka baara daminɛ ne bi baara kɛ agroecologie kɔnɔna na uh, agroecologie yɛrɛ ye mun ye an y'a ye k'a fɔ taabolo de don parce que fo an k'o de faamu taabolo don taabolo min bɛ yen nɔ n'a bɛ an ka sɛnɛkɛ bolo kofɔ sɛnɛkɛ bolo minnu b'a la ni an b'u kɛ a kɛli kɔnɔna na an b'an hakili to an bɛ k'a kɛ dugukolo min na kan bɔlen kɔfɛ an bɛ sumasi minnu ta k'o don dugukolo la an bɛ an hakili to olu fana na o bɔlen kɔfɛ sumasiw bɔlen kɔfɛ an ka sɛnɛ yɛrɛ taabolo an b'an hakili to o la bon n y'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman de bɛ u b'u axer o yɔrɔnin dɔrɔn kan sɛnɛ taabolo kan mm. an tɛ angɛrɛ k'a la eh, an tɛ bagaji k'a la n'an k'o ma produit chimique mm. ni an tilal'o la minkɛ an bɛ produit min sɔrɔ an b'a fɔ o ma ko agroecologique non o tɛ au fait ni e taara i ka foro la yiri nafama fɛn o fɛn bɛ i ka foro kɔnɔ e y'a bɛɛ tigɛ ka bɔ a kɔnɔ hmm. e nana ka na sɛnɛ kɛ i ye fɛn min sɔrɔ hali n'i taara tɔw fɛ n'i ye fɛn min sɔrɔ e k'o ma agroecologie non o tɛ agroecologie ye taabolo min ye yiriw n'i nana yiri dɔw bɛ olu man ka tigɛ yiri dɔw bɛ olu bɛ e ka sumaw dɛmɛ hmm. yiri dɔw bɛ yen nɔ o bɛ e ka sumaw kisi tiɲɛnifɛnw ma olu bɛɛ de bɛ to foro kɔnɔ ani bagan minnu bɛ yen nɔ n'olu b'an ka dugukolo la n'an k'u ma fɛn ɲɛnamaw an b'an hakili to ninnu bɛɛ la olu mago bɛ fɛn dɔ de la n'a bɛ se ka kɛ farafin nɔgɔ ye mm. agroecologie la an bɛ baara kɛ ni nin fɛn ninnu ye kosɛbɛ voilà ja kɔnɔ ka dun ne yɛrɛ fɛ dɔrɔn n ko sɛnɛ hɔrɔn i b'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na an tɛ se bagaji ni fɛn ninnu ma dɔrɔn o t'a bannen ye fɛn caman b'a kɔnɔna na o t'a bannen ye fɛn caman b'a kɔnɔna na nin ye ne ye dɔw fɛnɛ fɔ mais a tɔ bɛ yen nɔ ni n ye si sira ta sisan si bɛɛ tɛ don agroecologie la parce que a fɔra ko agroecologie la ɛɛ eh, fɔ sɛnɛkɛla yɛrɛ a ka si a ka se k'a sɔrɔ nɔgɔya la ah. n'an k'o ma accessibilité mm. bon si caman bɛ yen par exemple n bɛ exemple ta an ka nakɔ sɛnɛnaw kan si caman bɛ yen tant que i ma wari bɔ e tɛ se k'a sɔrɔ ah. bon an b'o pratique fɛn o fɛn kɛ o si tɛ se ka don agroecologie kɔnɔna na euh, fɔ i yɛrɛ ka se ka sumasiw sɔrɔ e bɛ se ka minnu sɔrɔ nɔgɔya la a ɲinina agroecologie kɔnɔna na fɛnɛ ni e bɛ sɛnɛ kɛ ne bɛ sɛnɛ kɛ an ka to k'an ka siw falen falen o bɛ si kɔgɔ a bi a to si bɛ kolo gɛlɛya si minnu bɛ baara an bolo agroecologie kɔnɔna na u ka kɛ si ye si minnu bɛ yen nɔ ni waati yɛlɛma bɛ ko u la c'est pas que ni n y'u dan ɲinan ne tɛ se k'u dan san wɛrɛ ah. si minnu bɛ laɲini agroecologie kɔnɔ o tɛ euh, a fɔra fɛnɛ an bɛ baara kɛ ni euh, an ka dugukolo la ni angɛrɛw ye angɛrɛ min bɛ yen nɔ ni u bɔra an ka dugukolo la ni angɛrɛ ninnu bɛ kɛ fɛnɛ c'est pas que organique dama don mais il faut que euh, fo a ka kɛ sɛnɛkɛla yɛrɛ ka se ka angɛrɛ de dilan a yɛrɛ ye euh, o ye agroecologie concept dɔ ye ni e tɛ se k'a dilan fo e de bɛ taa mɔgɔ dɔ yɔrɔ la kuma bɛɛ o de b'a dilan k'a di e ma non i ye produit dɔ kɔni b'i bolo naturel don mais e ti ka baara kɛ agroecologie kɔnɔ agroecologie laɲini ye sɛnɛkɛla yɛrɛ ka se k'a ka autonomie sɔrɔ n'an k'o ma a ka yɛrɛma hɔrɔnya a ka baara kɔnɔ o ye agroecologie laɲiniba ye n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa yɔrɔ laban min na n'o ye feere o ye a finalité de ye n'an k'o ma a laban o fɔ agroecologie kɔnɔ an ka se k'o fɛnɛ maîtriser e bɛ fɛn min feere a kana kɛ fɔ muso dɔ ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka na i ka produit ta ka taa n'a ye sugu la i tɛ se k'a feere fo e yɛrɛ ka se i ka suma bɔ nɔgɔya la k'a feere i kɛrɛfɛ nɔgɔya la k'a sɔrɔ i ma kɔlɔlɔ sɔrɔ a la mais k'a kɛ ni karisa ma na i ka suma nɔfɛ e tɛ se k'a feere fiyewu o fɛnɛ ma laɲini agroecologie kɔnɔna na nin concept ninnu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan an b'a fɔ o de ma ko agroecologie agroecologie a nafa yɛrɛ ye jumɛn ye fɛn kɔnɔna na Bon agroécologie ni an ko an b'a nafa fɔ a ka ca la sini sɔgɔma b'an sɔrɔ yan mais an bɛ se ka min fɔ fɔlɔ sɛnɛ tɔw olu ni agroécologie danfara caman b'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que an bɛ sɛnɛ dɔw ye ale yɛrɛ de bɛ kɛ o kɛbaaw sababu ye ni k'u faga ka da a lakɛfɛnw kan an y'a ye k'a fɔ agroécologie bi au contraire a kɛbaa de kɛnɛya parce que e bɛ daba ta e bɛ bin dɔw bɔ i yɛrɛ bɛ baara dɔw k'i yɛrɛ ye n'o ye nɔgɔ yɛlɛma ni fɛngɛ ninnu ye i b'a ye o bɛɛ bɛ taa ni e ka kɛnɛya de ye parce que e bɛ o yɛlɛmani minnu kɛ e bɛ entraînement gratuit de kɛ mais i t'a kalama o bɔlen kɔfɛ i bɛ lakana lase i ka sɛnɛkɛ dugukolo ma hali e kɛrɛfɛ mɔgɔw i bɛ lakana lase u ma parce que u tɛna kɔlɔlɔ sɔrɔ e ka sɛnɛ in na o bɔlen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ dunbagaw parce que n'i y'an ka banaw ta k'u lajɛ bana caman de bɛ yen bi minnu sababu ye eh, an ka sɛnɛfɛn ninnu ye parce que an bɛ bagaji min k'u la o si minnu b'an bolo an tɛ nin si bɔyɔrɔ dɔn a bɛ dilan cogo min na anw t'a dɔn N'i y'a ye ka fɛn ɲɛnama faga se a bɛ se k'i yɛrɛ faga hali n'a ma se k'i faga tile kelen parce que an bɛ mun de fɔ a tɛ se k'an faga tile kelen n'a m'an faga tile kelen an b'a fɔ non a tɛ se ka fɛn kɛ n na alors que an ka diabète tension ani bana tɔ caman bɛ yen n'i y'an ka dumuni sen bɔ a la a b'i dɛ o bɔlen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ agroécologie kɔnɔ mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ o ye secret dɔ ye an bɛna min fɔ mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ i b'a ye u ma wolo yɔrɔ kelen u tɛ sigida kelenw na mais a mɔgɔ n'i y'a sɔrɔ e bɛ agroécologie kɛ yan nɔ ne bɛ agroécologie kɛ faransi i b'a ye an fila kanu bɛ don ɲɔgɔn na hmm. parce que an bɛ ka fɛn min kɛ an ko b'a dɔn baara la hɔrɔnlen don o de b'an kanu don ɲɔgɔn na sɛnɛkɛla tɔw o t'a la ne tɛmɛnen i ka foro fɛ hali n'i y'a sɔrɔ agriculture conventionnelle la hali n'i y'a sɔrɔ i ka ɲɔ dannen don ne bɛ se ka yɛlɛ ka taama a kan mais agroécologie kɔnɔna na n'a tigi nana n'a fɔra dɔrɔn ko karisa ye agroécologie kɛbaga ye i b'a ye e ka bonya bɛ d'a kan de bala i b'a fɔ silamɛ ɲumanw ni ɲɔgɔn cɛ bɛ cogo min na ah. agroécologie fɛnɛ bɛ ten don ah. bala o bɛɛ y'a nafa ye voilà. ne dalen b'a la nin filɛlibagaw ye caman faamuya agroécologie ko in na mais donc grand frère Mhm. Ni mɔgɔ min b'a fɛ ka agroécologie in pratiquer i bɛ tɛmɛ étape jumɛn de fɛ? Bon ni i y'o kuma min fɔ o ye a la ɲininkali la fanba ye et puis ale kolo ka girin kosɛbɛ parce que an y'a ye k'a fɔ mɔgɔw b'anw fɛ yan nɔ sisan euh, minnu bɛ yen nɔ parce que an ye agroécologie faamu mɔgɔ dɔw y'a kanu de k'u ka fɛn bɛɛ bila u ka baaraw yɛrɛ tiɲɛna a kama u ye taasira in ta mɔgɔw ko a dɔw ye fatɔw ye mais olu y'a résultat sɔrɔ min kɛ diɲɛ fɛnɛ nana ka na tugu kɔ ni e nisɔndiyara sisan e bɛ wuli e bɛ taa tɔn dɔ créer e b'a fɔ anw bɛ agroécologie kɛ mais o b'a sɔrɔ e yɛrɛ min bɛ k'a fɔ e yɛrɛ tɛ agroécologie dɔn fɔlɔ e tɛ fɛn min dɔn e b'o kɛ cogo di mais mɔgɔ si tɛ yen nɔ min bɛn'a fɔ i ma ko non karisa i tɛ ka agroécologie kɛ fɛnɛ n b'a dɔn n'i ye kuma in fɔ a ka gɛlɛn mais o de y'an ka bi réalité o ye kelen ye filanan agroécologie halisa hali mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ caman m'a faamu hali bi parce que e tɛ se ka wuli don dɔ la dɔrɔn i bɛ sɛnɛ dɔ kɛ dɔrɔn i b'a fɔ n y'a fɔ cogo min i ti bagaji k'a la i bɛ baara kɛ ni farafinnɔgɔ ye ko agroécologie don non o tɛ se k'i kɛ agroécologie kɛbaga ye fo an ye nin taasira minnu fɔ k'a daminɛ e ka dugukolo ka kɛ dugukolo ye min bɛ paratiki i bɛ yiriw tɔgɔtɔ i b'i ka dugukolo tɔgɔtɔ i bɛ farafinnɔgɔ kɛ a la a fɔra ko fɛn minnu man ɲi dugukolo ma i t'olu k'a la i ka si ɲini si min bɛ yen nɔ ni a sɔrɔli ka nɔgɔ a si bɛ se ka caya a si bɛ eh, adapter waati yɛlɛma na o bɔlen kɔfɛ n'i bɛ sɛnɛ kɛ i k'a kɛ ni nin taabolo ninnu ye i bɛ se ka mansin ta mais i ka baaraw kɛ n'aw baaraw n'an b'a fɔ o ma par exemple rotation ka to ka sumaw fɔfɔ ɲɔgɔn kɔ association des cultures ka sumaw fara ɲɔgɔn kan o bɛɛ la nafa de bɛ a la parce que e bɛ bagaji minnu ta k'i b'o kɛ sumaw kan ni sumaw farafaralen don ɲɔgɔn kan dɔw kasa bɛ dɔw fɛnɲɛnamaw gwɛn n'u fɔfɔra ɲɔgɔn kɔ i bɛ t'a sɔrɔ banakisɛ dɔw bɛ yen olu tun kan ka développer o banakisɛ ninnu ka circuit bɛ tigɛ olu tɛ se ka développer bilen agroécologie ye paratiki ye eh, i b'a fɔ agriculture conventionnelle ye o paratiki kelen de ye mm-hmm. a tɛ komi n'a fɔ ni k'i bɛ bɔ baganmara la ka na sɛnɛ na mm-hmm. a transition ni o tɛ kelen ye ah. transition in kɔnɔna na taabolo dɔ de tun bɛ e bolo i b'o taabolo in bila mm-hmm. ka taa ni taabolo kura ye i b'a fɔ an ye eh, baarada baarada baarada walima kɛwale kɛwale kɛwale minnu fɔ k'a daminɛ dugukolo la ka na se sɛnɛ kɛcogo ma ka na se e ka si ma ka taa se fo i ka sugu ma n'an k'o ma circuit court i b'olu adapter mais e ka sɛnɛkɛ dugukolo directement k'a fɔ a ah, ne tun bɛ agriculture conventionnelle la n y'a bila ɲinan n donna agriculture eh, eh, eh, agroécologie la non a tɛ kɛ ten n'i bɔra agriculture bio la eh, agriculture conventionnelle la n'i bɛna don agroécologie la phase dɔ bɛ yen nɔ an b'a fɔ o ma phase tra eh, de transition o phase de transition in o ye furanjɛla waati de ye o furanjɛla waati kɔnɔ ni e ye suma o suma bɔ a bɛ se k'a daminɛ san saba fo ka se san duuru ma a bɛ dépend e tun bɛ bagaji quantité joli k'i ka suma na voilà ni o wagati ninnu kɔnɔna na e tun bɛ bagaji joli kɛ n'i y'o dɔn sisan a i taara ka dugukolo ta i y'a analyser walima i yɛrɛ ko a n bɛ nin baarada ninnu daminɛ n'i ye baara in daminɛ k'a daminɛ san saba in na fo ka se san duuru ma e bɛ suma min bɔ a tɛ se ka wele ko produit agroecologique hali n'i ye si bɔ a kɔnɔ a si tɛ kɛ produit agro a si tɛ kɛ si agroecologique ye Wala n'i ye baganw balo a la baganw tɛ kɛ agroecologie kɔnɔna na fo an ka
b'a la i bɛ dɔ in de consequence bɔ yen fɔlɔ ka sɔrɔ ka tɛ don agroecologie kɔnɔ bɔn an y'a fɔ cogo min na ni i donna o kɔnɔ sisan o baaraw la e bɛ transition kɔnɔna na wagati min na i bɛ régénération naturelle assistée kɛ n'o ye ka yiri dɔw to yen nɔ u ka falen n'u falenna yiri yɛrɛma falenw m'a kɛ sisan ni yiri ɲuman don e b'a lakana ɛɛ eh, ka an b'a fɔ jumɛn ma ka n'i y'a lakana sisan i b'a a bɛ yɛlɛ sanfɛ bɔn ni yiri tɛ e ka foro kɔnɔ yiri bɛna bɔ a la e ka si n'i bɛ taa sugu la ka si san sisan i yɛrɛ bɛ kɛ ka sibɔla minnu bɛ yen nɔ ni si ɲuman b'olu bolo n'olu baara kɛ agroecologie kɔnɔ i bɛ si minɛ olu bolo minnu ka si ka ɲi i yɛrɛ b'a dan i bɛ se ka si fila fara ɲɔgɔn kan si fila fara ɲɔgɔn kan cogo jumɛn a tɛ kɛ i b'a fɔ sɛnɛkɛlaw b'a kɛ cogo min na mɛ e dan ye dɔrɔn e bɛ na n'i ka nin papaye si ye i bɛ papaye wɛrɛ dan a kɛrɛfɛ a ka ca la cɛya ni musoya bɛ yiriw la u bɛna koloso ɲɔgɔn na ah. e bɛ se ka si wɛrɛw sɔrɔ minnu bɛ adapte i ka yɔrɔ la ah. olu bɛ kɛ bɔn dugukolo la i bɛ na ni nɔgɔ ye ka k'a la a ɲininen don n'an k'o ma mɛtiri kare kelen kɔnɔna na k'a daminɛ angɛrɛ kilo fila fo ka se kilo duuru ma i kan k'o kɛ i ka foro la o ma kɛ i b'a ye fɛn ɲɛnamani minnu bɛ yen ni e ka angɛrɛ kɛ ni bagaji kɛ y'olu faga i b'a ye fɛn ɲɛnamaniw bɛ segin ka n'i ka dugukolo la wala bɔn ni i yɛrɛ y'a ye k'a fɔ i ka dugukolo stabilisera a segira a yɛrɛ mu i b'o fɛn ɲɛnamani ninnu f'u bɔ kɛnɛ mu bɔn o bɔlen kɔfɛ i bɛ se ka mun wɛrɛ kɛ bagaji ninnu kan ka dilan cogo jumɛn n'an k'o ma biopesticide ni o ko bagaji a bɛ kɛ dɔw kɔnɔ ko angɛrɛ porodu simikiw ko don olu ko tɛ porodu naturɛli baden bɛ yen hali fɔ t'a ban minnu bɛ yen n'u bɛ se ka fɛn ɲɛnamaw gɛn k'a sɔrɔ u ma dankari u la ni e y'a kasa kɛ dɔrɔn i b'a ye u bɛ yen bila siraw b'olu la forontow b'o la layiw b'o la epi yiri wɛrɛw turuli b'o la i b'a fɔ an y'a fɔ cogo min na minnu kasa bɛ e fɛn ɲɛnamaw gɛn ka bɔ yen nɔ o de y'a to an bɛ culture mixte kɛ bon n'i y'a sɔrɔ ko e bɛna fɛnɛ i ka foro kɔnɔ i b'a bɛɛ kɛ kaba ye o bɛ dabila kaba i t'a bɛɛ kɛ kaba ye bilen i bɛ kaba kɛ i bɛ se ka fɛn wɛrɛw ɲagami a la o taabolo n'i sera k'o bɛɛ sabati o ye e donni agroécologie kɔnɔ transition in kɔfɛ o bɔlen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ o sɛnɛ taabolo ninnu fɛnɛ na n'u farala ɲɔgɔn kan a ka ca la hali ni sɛnɛkɛla perdira yɔrɔ dɔ la k'a sabu kɛ gwɛlɛya dɔ ye a bɛ fɛn dɔ sɔrɔ dɔ la olu bɛɛ bɛ a la ɔ bon ni an ye o taabolo jateminɛ an tɛ se k'a to ou bien ka mɔgɔ dɔ ye dɔrɔn o wulila ka na dɔrɔn hali a m'a faamu ka na i sen don nin taabolo in na k'a fɔ a ne bɛ agroécologie kɛ je pense que mɔgɔ minnu bɛ agroécologie ko ɲɛma bi o kan ka hakili jagabɔ kɛ je pense que a baaraw yɛrɛ daminɛ na kaban o kan ka hakili jagabɔ kɛ euh, ka se ka tɔn in lajɛ k'a bila sira tilennen kan ni jamana ɲɛmɔgɔw ka yamaruya ye ni e nana sisan k'a fɔ a bɛ ne b'a kɛ n'a mɛnna k'a fɔ e de b'a kɛ i bɛ ɲininka yali i b'a dɔn wa i y'a sɔrɔ cogo jumɛn parce que hali e min filɛ nin ye ni i ye journaliste ye e ye journalistiya de kalan kɛ o i tɛ se ka wuli don dɔ la dɔrɔn ka n'i sigi micro dɔ la ko n ye journaliste ye o a ka gɛlɛn minnu y'a kɛ an y'u ye hali n'a dɔw marchera a bɛɛ ma marcher o bon f'i ka tɛmɛ sira dɔw de fɛ n'i tɛmɛn'o sira fɛ n'i y'a labato a ka ca la e bɛ laɲini min kɛ o bɛ sabati minnu man'e ka suma sɔrɔ k'a dun olu fana ka laɲini bɛ sabati parce que a tɛ kɔlɔlɔ lase u ma mais n'i t'a dɔn i b'a ye toujours kɔlɔlɔ in de bɛ na a kɔfɛ quoi. mɔgɔ minnu bɛ agroécologie pratiquer mhm. gɛlɛya jumɛn de b'u kan u ka baara kɔnɔna na. bon agroécologie a gɛlɛya ka ca parce que an y'a fɔ cogo min na. hali e bɛ k'a kɛ sigida min na a ma faamu fɔlɔ bon n'i ye n'i ye pratique fila ta ka da ɲɔgɔn ma sisan ni o ye siyɛnni ye n'an k'o ma désherbage ka bin bɔ dugukolo la ni e ko e bɛ hectare kelen bin bɔ a la e kelen i dɔgɔmanin ye tile tan ni duuru ye i kelen m'a fɔ ye ni ni mɔgɔ bɛ k'a kɛ dɛ mais ni i nana sisan ni bin fagala bɛ e bolo mm-hmm. n'i ko i bi hectare kelen bin bɔ a la i cayalen ye miniti tan ni duuru ye mm-hmm. ka se heure kelen mɔ i ti tɛmɛ o kɔni kan bon i b'a ye k'a fɔ e kan ka investir physiquement o ye agroécologie la gɛlɛya dɔ ye mm-hmm. n'i k'i b'i ka bagaji dilan ɛɛ ni foronto kan ka k'a la fɛn farimanw kan ka k'a la i b'o bɛɛ de ŋɔɲɛ kun et puis i bɛ wuli ka taa dɔnniya de ɲini an y'a ye conventionnel la o ka dɔgɔ a la parce que fɛn bɛɛ bɛ e kɔrɔ mais agroécologie la i bɛ taa fɛnw de ɲini dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni ka fara ɲɔgɔn kan ɛɛ fo k'i ka laɲini sabati Wala o ye kelen ye filanan an y'a ye k'a fɔ ni i bɔra conventionnel la ka don agroecologie la i bɛ gɛlɛya sɔrɔ a la parce que o b'a sɔrɔ e dege bɛ angɛrɛ min na a bɛna rendement min d'e ma n'i donna agroecologie la i tɛna n'o rendement sɔrɔ a daminɛ na o bɛ mɔgɔ caman décourager n ye fɛn dilanli minnu fɔ angɛrɛ dilanli nɔgɔ dilanli sɛnɛ kɛli yɛrɛ a bɛ mɔgɔ caman sɛgɛn dugukolo kolonni paseke dugukolo kolonni na an tɛna i b'a ye fɔlɔ i bɛ na i bɛ mɔgɔw ye n'u bɛ conventionnel kɛ u bɛ na u bɛ yiri bɛɛ bali ye k'a da nka agroecologie la minnu man ɲi i b'o tigɛ ka bɔ a la i bɛ sɛnɛ kɛ dɔw jukɔrɔ fɛn jumɛn de kan ka sɛnɛ a kɔrɔ ni tiga ma se ka sɛnɛ yɔrɔ min na i b'o to yen nɔ i bɛ ɲamaku kɛ walima i bɛ nanaye kɛ walima i bɛ foronto turu o kɔrɔ i bɛ tɛmɛ yen kan a tɛ tiɲɛ o wala mɛ n'o ma faamu k'a fɔ aa e nana nkababa dɔ i ka kungo kɔnɔ dɔrɔn i ka foro kɔnɔ dɔrɔn aa ni suma bɛ ka ne ka ɲɔ datugu i b'o bali ye walasa i ka se ka ɲɔ sɛnɛ mɛ nɔ n'i y'i miiri i b'a ye fɛn wɛrɛ bɛ se ka sɛnɛ mɛ n ye gwɛlɛya min fɔ gwɛlɛyaba yɛrɛ ye faamuyali de ye fɔ paratiki in ka se ka faamuya a kɛbagaw fɛ an'a yebagaw fɛ Wala n'o kɛra i b'a ye gɛlɛya caman b'a la o bɛ nɔgɔya kuwa an filɛlibaw ka ladɔnniya k'a fɔ ko aw b'an ka imisɔn mandi de kɛnɛ kan min tɔgɔ ko an ka kɛnɛ an ka bi invité o tɛ dɔwɛrɛ ye amidu tarawele an n'ale bɛ ka kuma agroecologie fɛnɛ kan donc fɛn fɛn bɛ agroecologie ko kɔnɔna kɔni bi an na bɔ a caman kalama grand frère ok solution jumɛn de b'i bolo k'a di walasa an ka se ka agroecologie a ka se ka développer cogo min na mali kɔnɔna na mali kɔnɔna yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ hali jamana yɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ ok i ka o ɲininkali fɛnɛ diyara n ye agriculture conventionnelle ale tun tɛ yen nɔ fɔlɔ an y'a ye k'a fɔ baloko gwɛlɛya nani ani kɛlɛw nani a ye gɛlɛyaba de don diɲɛ kɔnɔ o gɛlɛya ninnu na mɔgɔ nana a ye k'a fɔ a eseke an tɛ fɛn dɔw fara an taabolo kan n'o kɛra angɛrɛw ni bagaji ye walasa an ka sumaw ka se ka caya sinɔn hali bi dugu bɛ mali kɔnɔ yan nɔ minnu bɛ yen n t'a fɔ agroecologie mɛ u bɛ culture naturelle kɛ bagaji ti k'u la fɛn ti k'u la mɛ san o san u bɛ kungo da kura tigɛ la mɛ n'an bɛ agroecologie kɛ a taabolo kɔnɔ an bɛna min fɔ o ye an k'an hakili to an bɛ ka baara yɛrɛ jumɛn kɛ fɔlɔ ni baara in faamu gɛlɛya minnu bɛ a la k'olu ku e bɛ se ka kɛ baara in kɛden ɲuman ye est-ce que i y'a faamu bon o bɔlen kɔfɛ sisan ni an ye nin eh, sɛnɛ fila kɔnpare ɲɔgɔn ma i b'a ye k'a fɔ agroecologie a ka gɛlɛn ka gɛlɛn yɛrɛ de bon gɛlɛya tɛna bɔ yen nɔ mais ni e y'a faamu dɔrɔn i b'a ye a bɛ nɔgɔya de voilà
grand frère AEB mɔgɔw ka hakilina tɛ dɔwɛrɛ ka se ka sɛnɛ hɔrɔn k'a labila ba la cogo min na mali kɔnɔna na donc e yɛrɛ fɛnɛ hakilina ye jumɛn olu ka nin projet in na
AEB ne yɛrɛ ye waati kɛ an bɛ taa a baaraw la ne hakilila hakilila ɲuman don mais laɲini ye agroecologie ni agriculture bio ka se ka taga ɲɛ n'olu taara ɲɛ a ka ca la an ka dumuniko dumuni ɲuman o bɛ nɔgɔya mais a bɛ suma damadɔw de kan n'i y'a sɔrɔ porozɛ etapu nataw la dɔ bɛ se ka fara a kan ka taa suma wɛrɛw la par exemple nakɔ sɛnɛ n t'a dɔn n'a b'o kan mais an ka laɲini a ka se ka taa olu ɲɔgɔnnaw kan mm. parce que n'i ye guwaw ta k'a lajɛ i b'a ye don o don a bɛ se ka kɛ e ti malo dun i bɛ se ka ɲɔ dun i bɛ se ka malo dun i b'u bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ mais don o don n'i bɛ na tobi eh, nafɛn dɔ bɛ kɛ a la ɔ ni a kɛra AEB dama ye o AEB don ou bien eh, paratiki o paratiki don n'u nana eh, porozɛ la agroekolozi kan an ka hakili to o la parce que an y'a ye k'a fɔ don o don i bɛ min dun mɔgɔ min bɛ bɔ n'a b'a fɔ ko aa n bɛ n ka nasɔngɔ bila yan nɔ o de ka ca mais malo sɔngɔ i b'a ye kalo la kuma dɔw la a bɛ dan siɲɛ kelen mu ɲɔ sɔngɔ kuma dɔw la a bɛ dan siɲɛ kelen mu mais n'an bɛ agroecologie kɛ n'an sera k'an hakili to nakɔ sɛnɛ na a bɛ kɛ ɛɛ a bɛ jɔyɔrɔba de b'a la kosɛbɛ quoi mais ni e ye malo dilan agroekoloji kɔnɔna ka ɲɔ dilan agroekoloji kɔnɔna na i taara nafɛn bagajima san ka na k'a la yarɔ kɔni a kɛra tiɲɛni ye i ye baara min laɲini kɛ o ma ɲɛ bon an bɛ porozɛw wele fɛn o fɛn bɛ taa agroekoloji ni agriculture bio kan ɛɛ u bɛɛ k'a lajɛ u ka se ka eh, baara kɛ ni aspect ninnu kan ka se ka élargir culture caman kan walasa eh, laɲini minnu bɛ yen nɔ n'o ye dun ka fa eh, sanuma ka se ka sɔrɔ jama fan caman fɛ u ka se ka kɛ quoi.
Okay. Grand frère, an ka kulun bɛ ɲini ka se a cɛncɛnmayɔrɔ la. Mhm. Donc ka weleweleda kan jumɛn b'i bolo ka di an filɛlibagaw ma olu minnu ye consommateurs ye a mhm. caman na ani minnu bɛ se ka aw fɛnɛ dɛmɛ aw ka baara kɔnɔna na. Mhm. bon eh, weleweledakan min bɛ ne bolo o ye kelen de ye eh, n'an ko agroecologie taabolo de don mais an ye taabolo in y'an ko a man nɔgɔn bon n'a man nɔgɔn minnu b'a kɛ olu de b'a gɛlɛya sɔrɔ mais anw minnu b'a san et puis suma caman bɛ an bɛ taa an b'a fɔ sugu la a ah, nasɔngɔ min dira ne ma a ka dɔgɔn mm. eh, ne bɛ taa suma dɔ lajɛ min ka nɔgɔn b'o san mais en réalité an y'a ye k'a fɔ fɛn min ka nɔgɔn a ka ca la fɛn ɲuman tɛ mm-hmm. ou bien dɛ an bɛ quantité ko dɔrɔn de la o ye an tɛ ah, fɛn fɛn ko jateminɛ ah, oui fo an k'an hakili to o la an y'a ye k'a fɔ n ye gɛlɛya min fɔ n'o ye suma bɔli ni suma baara ye n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i ka agroecologie baara daminɛ na i b'a ye i bɛ gɛlɛya sɔrɔ a la mais ni i bɔra daminɛ in na a tɔ bɛ nɔgɔya i bolo ka taa mais k'i to daminɛ na i bɛ gɛlɛya sɔrɔ a la et puis i ka fɛnw prix bɛ yɛlɛ bon fo sannikɛbaaw k'a faamu k'a fɔ a hali ni eh, karisa bɛ agroecologie la n'a k'a b'a ka feerefɛn feere n'a sugu yɛlɛla n'a prix yɛlɛla sugu sanfɛ dɔɔni eh, ne kɔni fɛ o tɛ baasi ye eh, a b'aw olu mɔgɔw dɛmɛ walasa u ka se ka produit ɲumanw di aw ma parce que ne yɛrɛ filɛ ne bɛ taa sugu la ne ti produit prix lajɛ bi ne t'a prix lajɛ ni n y'a san ti nimisa fɛnɛ mm. kun jumɛn ne y'a san parce que ne b'a dɔn ni n ma wari don na n bɛ taa wari don ordonnance la mm. o de y'a to an bɛɛ ye ambassadeur ye i kɛra consommateur ye o i kɛra fɛnkɛ ye o mm. i bɛ produit min demander i yɛrɛ ni i ka denbaya la a fɔ a ah, ne bɛ nin produit de kɔ les produits naturels euh, soit agrobiologique soit agroécologique n'i y'o kɛ a ka ca la kɛmɛ kɛmɛ sara la n'i kan ka ordonnance san kɛmɛ i b'a ye a bɛna jigin ka na fo bi saba ɲɔgɔnna na parce que i bɛ fɛn min dun a ka sanu

a bɛ facebook kan u bɛ se ka taa yan an bɛ baara min kɛ u bɛ se k'o suit o bɔlen kɔfɛ n ka telefɔni nimero bɛ yen nɔ n'o ye n ka nimero professionnel ye a bɛ whatsapp kan a bɛ se ka sɔrɔ appel téléphonique fɛnɛ na o ye 66 52 72 60 n ka adresse mail fɛnɛ bɛ yen nɔ

an ka kɛnɛ donc k'a ladɔnniya k'a fɔ k'a ka nin émission dumanba in bɛ ka présenter aw balimamuso aw denmuso an'a ka kalanden fɛ Aminata Komakara communément appelée Amina donc an bɛ rendez-vous d'a ma siɲɛ wɛrɛ aw bye bye